biko kpọrọ m this man onyokomita tụọrọ m ya onyokomita again tụkwakwa ya onyokomita again ife nwoke a na-arụ bụ i install a CCTV camera for ndị mmadụ aka ọrụ ya and ọ sị na- and a sị na ọ dị very very good at it a sị na nwoke anụnwa ma ọrụ very very well na ife ọ bụ CCTV installer na a ma ya ama na Abuja na ife ọ na-arụ bụ ọ bịa install chalụ ndị mmadụ kamera ọ na-install ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị top politicians and all that ịghọtago ọ ma ọrụ ya ọfụma ọfụma mana ife ọ na-emezi na aka ji wee kpara ya bụ na ọ bịa tinyesijalụ ndị mmadụ CCTV camera then ndị bụ female client ya that is ndị abụsị ụmụ nwaanyị maybe all these big big ladies ma small small ladies otu ọ bụla ihe ọ chọrọ ịma as long as na i nwe tọkọnya a na-enyo enyo ịghọtago then ọ install cha ya ọ nazie bie o weruzie your access ịghọtago log in na phone ya na-enyozi everything ị na-eme na your house ịghọtago ị gbara ọtọ na-agagharị na be gị ọ na-enene gị ọ na-asụgharị kpọọ n'ime obi ya ama m na ọ na ọ da-achụta nwaanyị ka ọ gịnị then ọ bụrụ na e nwere ka nwoke si chọta gị be gị maọbụ na gị na di gị bi ịghọtago unu na-ese ịbọn gị ọ na-enene gị ọ na-asụgharị kpọọ n'ime obi ya ọ bụrụkwa na e nwere ka i si were ndị a eji eme iwo kiriwo ịghọtago ndị a na-akpọ sex toys na ndị otu anyị ma na most, most, most women nwaanyị dị kịta anụwa 100 n'ụwa ee believe you me na good 70 percent of women nwere ihe eji aghụ aka n'ime ụlọ befa either na ha nwee ndị a na-vibrate i tinye ọ na-eme kwụrụrụrụ kwụrụrụrụ ma ọ bụ na o nwere ndị eji ewe iwo kiriwo whichever way na ife ụmụ nwoke adịghị ezuziri ụmụ nwaanyị anyị this time around so ọ bụrụ na i ji ndị ahụ eme ọ nọdụ na-enenekwu ị na-agba mmiri ọ na-enene ị na-eme squirting ọ na-enene ị na-eti mkpu ọ na-enene nke ọ bụla ị na-eme ọ na-enene na thing na-enye ya joy every day is for the thief and one day is for the owner okay o wee luonụ one day one woman ọ bịa bịa installụrụ kamera nọkọta feelube no no no no na ọ dị ọ dịakwa ya sị na enwere another person na-access kamera ya na-adị ya ka ka e nwere another person na-alog in na ife na ịghọtago nwaanyị wee mebe inquiries mebe investigation ọ hapụ nnọọ ịkpọ the man ịghọta were aka ya nyogide wee nyopuo na ọ this man this man a na-akpọ Abraham Ego na ọ nyanwa bụ ihe na-use kamera ya ịghọtago nwaanyị wee mee organizing nnọọ wee welu ndị ndị ma ka esi enyopụta mmadụ na ka esi enweta mmadụ wee jee ebe the man wee nwụrụ nwoke kpechikọm anwụrụzia nwoke wee wetazie fonu the man ee nwanne ife ife afụrụ n'ime fonu ikirikata ikpu ikirikata ikpu that is ya si na ife afụrụ ebe a na-adasi gbogwam gbogwam na ife afụrụ na-ada gbuwam gbuwa na enweghị style ị ma mfụ na enweghị ụdị sex toy ị ma mfụ na enweghị ụdị utu ị ma mfụ there na ife nwoke na-alụ bụ na nke ọbụla o nenechara record na phone ya nke ọbụla o nenechara record ya na phone ya na enweghị ụdị tọkọnya ụmụ nwaanyị na a ma mfụ na that phone tụfịa e nwe ndị na-aya ọya na this world ọ mean na ọ ma nchụta nwaanyị nke e were aka ya nyobe fa e o wee bụrụ ndị ọzọ ndị ọzọ that is o nwere access to to tọkọnya ụmụ nwaanyị niile nọ n'Abuja that is ndị ọ lụgoro ọlụ mmadụ bịa tinye gị CCTV camera na be gị make sure na ị nọ n'ihu ya ahụ lọgụọ ya out completely ị ghọtago ị lọgụọ ya out dị sure na change your password ozugbo ozugbo so that ka ọ hapụ ịbụ tomorrow o nwee access na-enyo gị ebe ị na-eme o nwe ka i si emesọ ụmụ ilega ya ị ghọtago ka ọ ga-esi wee kwe gị ka ọ ga-esi wee rekọdụọ ife niile ahụ ọ bụrụ evidence against you my dear anya saa mepeenụ anya unu na ife na-emezi n'ụwa kịta ife na-eme n'ụwa kịta there are many sick people living among us ị fụ ha i chee na isi dị fa mma mana isi adịrọ fa mma because this man now obviously isi adịrọ ya mma maka na ọ bụ na isi dị ya mma o ji aka eje chọrọ nwaanyị were aka enyobe ụdị ikpu ọbụla ọ chọrọ ọ chọọ ikpu ndị buru ibu je chọrọ ndị buru ibu ọ chọọ ndị dị slim ọ chọrọ ndị dị slim Ọ chọọ ndị dị in between. Most of these people dị gentle ị fụ fa tụọ fa ụjọ. Lee ka o si buru Bible ka ezigbo mmadụ dịka Holy Nweje. Onye gwa gị na na this person na-eme illegal something ị ma nkwe. Amarọ m na ọ nụgo nwaanyị. Amarọ m na ọ nọ anụgo nwa anụbeghị nwaanyị. But onye gwa gị na onye a na na-arụrụ aka you will not agree with me. Just imagine his level of isi mgbaka because nke a bụ ahụ adịrọ onye a arụ adịrọ ya at all. Nwanne ị fụ this video gbasa ya ka ndị ọzọ were ya mụta akọ ka fa dị careful na ife na-eme n'ụwa. Ngwa daalụkwanụ ụmụnne m.